m chọrọ ịjụshị ndụ eze nwaanyị akakarịzịa ha ju- ha- ha jijikwara laghachi heleke bụkwa eze ahụ ma ịma e- o nwere ihe m ma achọ agwa ụmụ nwaanyị ei agwagwara m ihe ulu nji achịrị ulu uwe eze nwaanyị ngaghara ga tụkwa nkịrịnka akwa oke blue oke red oke white ị mara ọchịchị ala ahụ awụ eze nwaanyị ha ka m maara ihe ulu nji eme ihe a marụ ka ụmụ nwoke ma azọ eze la azọ igwe ulu ushi ulu- ụmụ nwoke- nwoke fụta ọ wụrụ igwe nwoke fụta ọ wụrụ eze ee ụmụ nwaanyị afụashịalụlụ ha ghọọla eze nwaanyị ntọ ụmụ nwoke nnyaa ulu amalụlụ ụmụ nwaanyị jiji idea ọkwa idea wa aka ọrụ iwuchi m ọkwa ya ka ha ji wee ghọba eze ihe ya pụta abịagha echi eze nwanyị eze nwanyị eze nwanyị ehe Ol- da- ya e o nweghị egwekwe nchọrọ ịzaba ahụ lọkwa eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị iwuchi mmadụ niile a- ị makwa page m na m ma akpabaji ihu ihe mala ihu mkpacha ha ihe dị egwu hai ya ka m ma ajụ ulu shi ndị eze nwanyị njike njike ishi ama la-awụ eze nwanyị njike ishi mara ọla nrọ ka ana m abịa agwawe shụọ ụmụnne ụla family la agwawe aluchi ewu ya echi njike ụlọ ala elu gwuchila ala eji eke ka elu jechie njike ha na-echi echichi la ọwụla ị ma derụ m e la comment section la ha karịa ọgwọkwasọlaghachi ala igbo niile ala igbo niile eze eze eze ha ka m marụ iwuchi m mala kele ụmụ nwaanyị chọrọ ịwụ eze enweta m ụmụ nwanyị fụashịrị ka ha wụ eze ehe ntọ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị echiela eze ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị echie eze ha chie eze nwanyị mgbe ihe ya ahụlaji ha awụ eze nwoke ha na-echimechikwa eze nwoke maka na jikwa eze nwanyị ji nke eji ama nka power ọlụ ma ọ ghọọ eze nwoke ulu agba nna nkịrịnka akwa niile a la-adọka ọkwa ka e dọkara ya nkịrịnka akwa ihe ma ewe m iwe la ndị eze nwaanyị la wụ la ha chọọ nchi eze nwaanyị ha lawabe ha ha lugokwa jiji ha na ji ha bụ 20 years a ha ji ha iwuchi m ụfọdụ ji ha na-esokwa ha shi ha ngwa ha lawa ha lawa ọ alụ ekwebịa nwaanyị ọjọọ lụị nwata nwoke ihe nlọla agada atagbuo ịharụ nwa ji nwunye ochie ya ga-achịgbu eze nwaanyị o chigbuo eze nwaanyị ọ ghọọrụlụwa eze mana ịkọ ehe ka ọ lọrụbe omeme eze ntọla ahụba be ha mgbe ọya ha ụmụ ebere ndị ebere m emere nwụkwụ ụmụazị alọchi ha ụmụazị amaghazị ma ha wụ ndị be papa ha si ha wụ ndị be mama ha nwata nwaanyị a la-akpagharị ọ dụ ka ihe efe ọcha ọ la-akpagharị ọkwa nke ala ewu ha doo ka m gbakwala m kechi ha eje bịa ka ndị eze nwaanyị a dolu hetebelu hetebelu hetebelu hetebelu ka m mara ihe ulu m ji ya bịa n'ọkpụrụ ulu abụju akara ahụ ka